Bon y'a ye kalan tɛ ekɔli min na dɛ olu de ka wari kani ka ca problème t'a la ne yɛrɛ ɲɛ b'a ka ekɔli nin taabolo la ni mɔgɔ min y'i den to aw ka ekɔli nin na walahi a tɛ don da la Kalan foyi foyi de t'a ka ekɔliso in na ne yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ kɛ k'i bɔ ekɔli la n'a fɔra ko ekɔli bɛ kɛ don o don gɛrɛfu de b'a ka ekɔli la don o don monsieur dɔ man kɛnɛ walima don o don monsieur dɔ bɛ ka taa denkundi yɔrɔ la o ye ekɔli taabolo ye i kɛ pewu n bɛn'i bɔ ekɔli la ka t'i don ekɔli wɛrɛ la i y'a mɛn Ne yɛrɛ kun na kuma in fɔ i ɲɛ na a mɛnna o. O ye kuma jumɛn ye? Kabini kɔnje taara an ye sɛbɛnni min kɛ hali a ma se paji kilancɛ ma don o don bɛ kuma kura de fɔ ni bana min b'a fɔ ko dumuni b'a bolo a b'a fɔ k'a bɛ taa ci la. E ni ala cɛ ne ka n den to nin ekɔli la o tɛ ne mago satɔ ye ɛ sɛbɛnni ma se paji kilancɛ ma o paji kilancɛ paji kilancɛ e ka jateminɛ o ye kalanyɔrɔ ye depi kɔnje tali ni sisan cɛ a bɛ kalo joli bɔ hali e ma paji kelen sɔrɔ sɛbɛnni la o fo kilancɛ t'i ka minɛnw bila e tɛ to nin ekɔliso la tuguni t'i ka saki bila i ba ka baaramisɛnnin minnu bɛ yen i bɛna dɔ kɛ yann'a ka na i y'a mɛn wa ni hɛrɛ n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ wari sara kuma bɛɛ ɛ paji tilancɛ hali a ma fɛn kelen sɔrɔ fɔlɔ ko kilancɛ
Danbele ko bɛ cogo di? Jeliba, ko man ɲi bi dɛ. Ɛɛ ko man ɲi cogo di? Mun y'i sɔrɔ? Ne b'a fɛ k'e ɲininka o. E kɔfɛ yala mɔgɔ wɛrɛ b'a kalama ko ne ni Ami bɛ ɲɔgɔn fɛ wa?
Danbele. Ne bɔra a kalama cogo min na maa wɛrɛ fana bɛ se ka bɔ a kalama ten cogo la an tɛ kala sɛmɛ yen nɔ bilen koyi kala bɛ sɛmɛ min kan o ye e yɛrɛ de ye i b'i jija ka segin kɔ walasa maa wɛrɛ kana na bɔ a kalama nka n'i kɔntininna tan ɛɛ n'i ni walimuso bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ dogo bamakɔ dɛ ni walimuso yɛrɛ fana ni walicɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ dogo ko in ka datugu a ka dan sira la a bɛɛ lajɛlen bɛ e de bolo ani Ami yɛrɛ
baasi t'a la n y'a faamuya o de kun ne bɛna fɔ ayiwa baasi tɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma
Burahin, i ka dumuni filɛ nin komi n y'a jateminɛ depi sɔgɔma Ami bɔra daga ma sigi n bɛ dumuni dɔ bɔ i ye ala k'i sara ee burankɛ o tɛ foli ko ye e b'a dɔn ne kan k'o kɛ o dun y'an bɛɛ de jɛ ye wa an bɛɛ de ye kelen ye fɛnɛ hali n'o y'a sɔrɔ an ka kow kɛcogo tɛ kelen ye i n'a fɔ dumuni tobi n'a ɲɔgɔnna hali ne ye sɛgɛnnen yɛrɛ ye walahi ne b'o bɛɛ bɔ a la

N'i y'a ye n ko n k'i sigi nin y'a bila sira min kan sira ɲɛnama don nka halisa i b'i jija i bɛ dɔ fara i ba filɛ cogo min na nin ne b'a ɲini i fɛ n'i ma min fara i ba ka ɲumanya nin kan kana to fɛn ka bɔ a la i y'a faamu buna adamaden muso dɔ t'i wolo nka o de bɛ kɛ lamɔ ɲuman lamɔ ɲuman ɲuman donni ye i y'a faamu kana ta denmisɛnninw ka bi ko ninnu fɛ dɛ kana i ta manamana ko ninnu si fɛ i ba nin lajɛ dɔrɔn t'a la a tɛ se mɔgɔ ma a ka kuma man ca a muɲunen don a bɛ mɔgɔ bonya buna adamaden o adamaden n'i bɛ mɔgɔninfin bonya o ye e selen a tigilamɔgɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen foyi tɛ bonya sanfɛ i jija i ka k'i ba ɲɔgɔn ye i y'a mɛn
Tɔnɔ fana ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'i ɲininka o la, anhan, ɔ ayiwa n tulo b'i la, ne ko nafa jumɛn de bɛ bɛn na? ɛɛ
nafa caman caman de bɛ bɛn na, kelen ni aw bɛnna ko bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ, sigiɲɔgɔnya duman b'o kɔnɔ, hɛrɛ caman b'o kɔnɔ kunandiya caman b'o kɔnɔ wa a nafaba yɛrɛ ye min o ye sigi duman ye en tant que bɛn bɛ du yɛrɛ kɔnɔ walahi du tɛ kɔngɔ abada en tant que bɛn bɛ du kɔnɔ diɲɛnatigɛ fɛn foyi tɛ se aw la foyi tɛ bɛn bɔ
n'o ye tiɲɛ ye munna don o don aw bɛ mankan misɛnnin na

wa hakili la k'u ma se yɔrɔ yɔrɔ o tɛmɛnen don Gracias. Monsieur ko k'an bangebaa dɔ wele ka taa direction na mais a ka di ne ye e de ka taa direction na.
He. Convocation bɛ di mɔgɔ ma kun fila de kama. I tilennen tɛ walima i ye impoli ye kalanyɔrɔ la. Mun de tora ye min ma kɛ e ye to bɛ bolo la bolo yɛrɛ bɛ to la ne tɛ nin ko dɔn i ka manamana ko la koyi n'e ma kalan e bɛna na jumɛn kɛ walima e bɛ fɛ ka kɛ dɔrɔgutala de ye walima manamana mɔgɔ n tɛ nin ko dɔn dɛ n bɛ tila ka mɔgɔ wele sisan k'a f'a ɲɛna ko convocation dira e ma kalan la impoli nin ye mun ye marabaliya la kare kɔnɔ tentɔ

ne de y'a bɔ ne ne la hali n'a tɛ bɛrɛ bɔ sa nka a kɔni ka di ne ye i k'a minɛ walasa n fana bɛ se k'a dɔn ko n buramuso fana ye n na nisɔndiya o de ka di ne ye sinɔn ne m'a dabɔ foyi foyi kama ka di ne ye. Buran ni ne ye nin minɛ a b'i n'a fɔ ne ye dumuni min tobi ka na di e ma o sara de ye nin ye.
ayi ne de y'a bɔ k'a d'i ma walima i bɛ fɛ an ka kɛlɛ
tanti kana n'i ban k'a minɛ a minɛ ni e y'i ban k'a minɛ tɔnɔ bɛ jɔ a yɛrɛ la de o
I ni ce Ala k'i sara Ala ka caman bila a nɔ la. I ye faratikoba de kɛ.
Munna?
Wala ni tanti bɔra a kalama. ko tanti fanta de ye dumuni tobi ka d'i ma wala a bɛ kɛ mankanba de ye kuma tɛ ni tɔntɔn lamini bɔra a kalama o ka jugu n'a bɛɛ ye o maloya tɛ bɔ foyi de fɛ hey hey n t'a ka subahana kumaw la i y'a mɛn wa e tilara i ka ciw la tɛmɛ ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ dɛ k'i ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ A b'i n'a fɔ pili de bɛ k'u la.

Mami n y'i ka kuma mɛn ne ma deli ka n bangebaga kan sɔsɔ fɔlɔ nka ne tɛna sɔn ka dɔgɔyama ka se n karamɔgɔ ma wa ni min tɛ da ne kan so ne tɛna sɔn o ka da ne kan kalanyɔrɔ la karamɔgɔ ka bugɔli bɛɛ tɛ k'i ko man di mɔgɔ tɛ dɔnniya sɔrɔ n'i ma sɛgɛn

Mun donna e ma e bɛ dumuni dilan ka di n fa ma mun de la e k'i kɔrɔkɛ ko ne bɛ dumuni dilan ka d'o ma kun jumɛn na wa i kɔrɔkɛ e bɛ dumuni dilan ka d'o ma kun jumɛn na e b'o fɔ ne de ma a ne de bɛ n ka nasɔngɔ bɔ ne yɛrɛ bɛ malo san n'i y'a faamu sa e de ye denba ɲuman ye quoi e bɛ ne ka balo ta k'a di n'importe qui ma ko ne kɔrɔkɛ e purute fanta fanta kana na nin se fila tuguni n ka kuma faamu wa o mun mun b'a la daminɛ tora tantɔ a muso tɛ yan n b'a fɛ k'a muso tɛ yen wa n'o bɛ yen nɔ ne bɛ dumuni d'a ma n'o tɛ yen e ka mun b'a la

kun min na a ye dumuni in kɛ dɛ a b'a ɲɛfɔ ne ye dɛ n'o t'o na dankuya la bon nin fana ka k'a dan ye i bolo i y'a faamu kana na n ka malo bɔ k'a d'a ma tuguni n'a muso bɔra kɔngɔ k'a faga k'a si kɛnɛ den tigɛ ne mago foyi t'a la maalankolon bilalen a ko ko ne kɔrɔkɛ a e e e de bɛn'o fɔ ne ɲɛna e bɛn'o fɔ ne ɲɛna wa e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan e dumuni i bɛ fɛn min yɛrɛ dun dɔrɔn i bɛ taa bo kɛ e Mami tɛmɛ ka na yan ne ko ni e cira wagati min na mun ne tɛ mɔgɔ ka ci kɛ o ɛri la dɛ

Awa Ala la jarabi dɔ de binna ne kan tile fila in na ne ni muso furulen dɔ de kɛra ɲɔgɔn fɛ nka ɲɛ b'a la mɔgɔ de bɛ ka sɔmi an na ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ ko in kɛ cogo cogo Nimisalenba de filɛ nin n t'a dɔn n bɛ fɛn o fɛn kɛ
an kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara n'a y'a sɔrɔ muso gana de don o bɛ faamuya nka muso furulen o man nɔgɔn dɛ hali n'i y'a k'i yɛrɛ ye a tɛ bɛn i ma sani nin ko in ka taa yɔrɔ jan ne b'a ɲini i fɛ i ka nin jɔ

e yɛrɛ nana joona dɛ kilasi dun tɛ don sa e mɔgɔ kan ka taa ekɔliso la yanni ɛri duuru legi récitation kan ka kɛ bi i y'a ta e cɛ mami ne m'o ta sa ne yɛrɛ nana kaye dayɛlɛ k'a lajɛ a cayara ni ɲɔgɔn ne kunkolo ka n dimi ne yɛrɛ taatɔ tɛ bi yɛrɛ
legi E m'o ɲɛ ye kalo o kalo e ka kalo sara bɛ sara n'a fɔra k'e tɛ sɔn leçon ta ma fɛn min yɛrɛ tɛ fɛn gɛlɛn ye yɛrɛ à ma mère femme noire femme africaine ô toi ma mère je pense à toi
ee ne dɔgɔnin e bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn nin bɛ sɔn kalan de ma diɲɛ fɛn foyi tɛ yen min ma kɛ nin ye kalanko la mais a tɛ se foyi la Wa don o don ne bɛ taa école la papa bɛ kɛmɛ di ne ma nka a tɛ sɔn abada a b'a fɔ ko ka kɛmɛ fila de d'a ma o bɛ d'a ma hali papa ye cours kɛ monsieur ta a ye pour que a ka na cours k'a kun so mais a tɛ sɔn wa ni kalan bɛ ta san o san fini kuraw ni samara kuraw bɛɛ bɛ san ka d'a ma mais mɔgɔ lankolonba a tɛ sɔn kalan ma a ɲɛ lajɛ bani
i t'a kɔnɔ e de bɛ ne ka kalo sara sara

nin du in kɔnɔ yan ko ne ni ale tɛ mɔgɔ suguya kelen a preuve ayi jeliba n tɛ ka kuma a kɔfɛ o a preuve bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo ne y'a faamuya kumakɔrɔ lawuli a bɛ a bɛ a bɛ fɛn caman kɛ dɛ kumakɔrɔ lawuli tɛ jeliba n b'a ɲini i fɛ aw ka sabali nin ko in yɛrɛ bila ala kama jeliba n'i ye nin ko in bila sanpɛrɛn ka jigin n kan n fa bɔra k'a fɔ yan du ko in na a nana mankan kɛ ne la yan

A ye n dabila sa jeliba ko bɛɛ ma bɔ ka kɛ e ɲɛna sisan wa ko jumɛn kɛra ne e ma a ye sisan wa ni ne kumana e fɛ e nin kana na sɔn e ka ne lamɛn kɛ e ka ne lamɛn nin ko sugu ninnu ma ye walayi bilayi balibu balibu baw
jeliba dɛ e t'a dɔn e fɛ ko lamini ta bɛ bɔ a la ni makun ye a bɛ na n sɔrɔ yan.